Bhuel Dia daoibh cén scéal é? Tá an mhaidin go hálainn. Ar an tríú lá mí Márta agus tá sé go haoibhinn. Tá go haoibhinn. Is breá an aimsir mar seo tirim. Sea, tá sonaí, tá sonaí, sea, tá sonaí ar an mbealach, tá sonaí ar an mbealach. Tá an ball ag sonaí agus tá taoille, tá an taoille tráite mar mar dhuine mó. Tá an ghealach lán freisin. Mar seo beidh rabharta ann. Tá leagan cainte teilgthe na saor sa rabharta na Féile Pádraig. Agus go minic thart ar mí Márta bíonn rabharta móra suimeach is gan equinox. Ach Tá bhfuil ní mar fís agus le scaitheamh beag cheap mar deoch dhéanann sórt b'fhéidir

Bhí muid beagán cruógach agus tógann sé am le podchraoladh a dhéanamh trína eagarthóireacht a dhéanamh agus tusa agus tusa níl ach gnáthdhaoine muid níl muid ag fáil íoctha le podchraoladh a dhéanamh mar sin rud deac tá suim againn ann ach tógann sé am tógann sé am mar sea ach eh, tá súil agam anois eh, b'fhéidir eh, Dé Sathairn nó Dé Domhnaigh go mbeidh episode nua ar fáil. Agus beidh sé anseo ar YouTube. Ar YouTube beidh sé um, ar Spotify, Apple agus Tá mé ag ceapadh chuile áit mar má goile mó sí mo bhean a bhí i gceannas an rud sin. Tá mé ag ceapadh go mbeidh sé ar fáil chuile áit. Nach bhfuil sé anois go haoibhinn a chur. Fuaim na farraige. Ceol na farraige. Nach bhfuil sé go deas. Nach bhfuil sé sin gleoite ceart. Tá saoire mé tá sé sórt socair ina chalm. Spéir ghorm. Tá táimse ag ubh lé. Bhuel, tá mé ag ubh lé faoi mar gheimhreadh. Ach mí Márta anois tá sórt tá rud beag tá rud beag teas anois ann. Beidh sé. Beidh sé ag éirí níos teocha. Sea, Mac Caillim, beidh sé ag éirí níos teocha. Agus tá sé sin go haoibhinn. Coinneoidh muid orainn síos le Poll an trá teach, ní tar an áteach Poll Poll trá teach. Poll trá teach. Ach uh, mu a trá teach te. Uh, eh, ach sin capall mar sea Trá an Dóilín sa cineál Trá an Dóilín cineál trá trá an teach trá an teach trá trá an chapaill trá an chapaill ar chaoi mar sea trá teach ar chaoi coinneoidh muid orainn píosa anois agus Cad as sin í mar a rá. Ná seo tá muid ag breathnú ar sraith nua tá sé ar fáil ar an RTÉ Player. Tá maith go leor. Tá mé ag ceapadh go bhfuil ceithre nó chúig eipeasóid feicthe againn as seo. Cén t-ainm atá air ó sea These Sacred Vows. Tá sé maith go leor. Tá mo dhuine as cén t-ainm ar an gclár sin Love Hate. Cén t-ainm atá air arís? Mo dhuine níl a fhios agam, aon duine a bhí ag breathnú ar Love Hate bheadh siad, d'aithneodh siad mo dhuine Nidge, bhuel Nidge an t-ainm a bhí air, ar an gcarachtar. Ní, ní féidir liom cuimhneamh cén t-ainm atá ar an aisteoir ach eh, tá sé sin ann ar aon chaoi tá mar sórt sagart agus em, sea mar sórt mar shagart agus eh, tá sé sách maith, cead, tá sé sórt eh, clár Éireannach, tá sé bunaithe sa Spáinn, Tenerife nó Níl a fhios agam b'fhéidir Tenerife, na Canaries nó b'fhéidir Ibiza nó áit eicínt mar sin. Níl mé cinnte baileach cén áit. Níl a fhios agam b'fhéidir sna Canaries nó Ibiza. Ach ar aon chaoi, eh, tá seo cosúlacht a iarracht aisteach go leor ag breathnú ar sórt dearcadh na Spáinne dream na háite agus na strainséirí ag teacht isteach agus go dtitfeadh í. Ceapann siad gur leob an áit tá a fhios agat agus bíonn siad ag déanamh raic sa chaoi. Tarlaíonn sé sin rud beag anseo in Inis Oírr ní chomh dona leis sin ach tarlaíonn sé rud beag. Tagann turasóirí daoine sa samhradh te agus sórt. Ceap ceapann siad gur leob Inis Oírr ar feadh cúpla seachtain tá a fhios agat agus bíonn siad ag déanamh raic sa chaoi. Ach eh, mar sin tá cosúlachtaí beaga ann. Ach eh, sé bhfuil bhfuil an leis sin mat sib sa lá rud deas le breathnú air.

Thart ar cúig nó sé as deich b'fhéidir. Rud deas le breathnú air agus tá sórt scéal ann so níl a fhios agam cén chaoi a gcríochnóidh sé ach mar a tharlaíonn go minic so sórt tosaíonn rud maith, maith go leor, suimiúil go leor ach ansin ní bhíonn a fhios acub cén chaoi le críoch maith a chur leis. Tarlaíonn sé sin, tá sé feictear dhomsa go dtarlaíonn sé sin go minic ach ar aon chaoi feicfidh muid. Tá mé ag ceapadh go mbeidh an eipeasóid deireanach, bhuel cúpla seachtain eile, is beidh sé ag críochnú mar sin. Tá súil agam go mbeidh sé sórt go mbeidh sórt ciall sórt eicínt leis ar aon chaoi. Eh, mar tá sin rud atá muid ag breathnú air ar aon chaoi. Eh, so nach na Lonnaigh na Lonnaigh go haoibhinn leoite ceart. Is aoibhinn liom is aoibhinn liom teacht ag seasamh a teann é nó suí ar a suí ar ar ar an eh, ar na craga sin. agus sórt díreach éisteacht le fuaimeannaí nádúir, fuaim na farraige, ag éisteacht leis na héanachaí agus an ciúineas. Tá sé go maith don intinn, déarfainn go bhfuil sé go maith don intinn, sin tá go leor daoine thuas i mBaile Átha Cliath nó i nGaillimh nó sna bailte móra, tá a fhios agat, bíonn torann i gcónaí ann, carrannaí nó daoine ag caint nó. Asat bíonn gleo ann, ach anseo ar suíomh eile mar seo, ar nós fuaim na farraige, tá rud éigin saghas ar suaimhneach faoi agus creidim go bhfuil sé go maith don intinn, creidim go bhfuil, agus aer úr folláin freisin. Ach, um, yeah, well, b'fhéidir go bhfuil muid ag imeacht

Sin, sin leithscéal maith le stopadh anois. Ceart go leor mar sin, uaim féin agus an cailín beag, agus Sonaí, slán go fóill.